Achọrọ ime ebe upgrade to a plaza shopping mall. That's why we are here. Anyị ekwere na oji ya eme approve ya last day not the first. So today, ka achọrọ ị maybe mee the foundation laying. That's why anyị ji kpọtazie eze obolo. Anyị nwere three sites achọrọ ime the plaza. One over here.

ị reprezentịrị obolo ị ga-adọnye blọk a n'ala eze ga-abịa chọkọ ya
and dịka ọ na-adọnye blọk enweghị ọgwụ ga-adị ya mma enweghị ihe aka ga-ere ya ọkụ maka eze na nga
n'eziokwu anọ m here iji nọchite anya ndị chịbulu obolo mbụ ya the former PGs of obolo na ama m na ha nwere idea na ihe anyị mega ebe a taa so mụ onwe m as the immediate past PG nọkwa n'ebe a ịnọchite anya ha nke ha niile dị aware and eh, anyị makwa na dịka onye eze anyị nọ anyị ga na-anọ ya n'azụ iji hụ na obolo gara n'ihu maka ihe anyị chọrọ n'obolo wụ

Ee, anyị niile ahụla onye eze na ọ na-abịa itenye simenti na blọk a dịka ọ ga-ekwubi okwu ya emeghala ihe na onye ọbụla bịara nga a tiga ọgba aghara ga-enwekwa nsogbu Eze. ala obolo ihe nwe ala obolo isi ọkpọrọ ọhụrụ anyị kwekwere na eze ọga anyị ga-eme ịtụta a ga-anọ na-atọ ka ihe ga na-eme n'obodo bt foundation taa awa otu ya m na-eti foundation a ise ise eze
were wụsa eze emele ya eze emele ya o kwubiele okwu onye ọbụla nụrụ ihe o kwuru onye laruo ya gwa vileji ya ọ tọọla mma ikwubi okwu na onye ọbụla ga-abịa tiga ọgba aghara na ihe niile a ga-eme ihe ọgba aghara so ya laja Dana were aja kọbacha aja ebu kọba ebe a

dịka PG kwuru anyị ga-aga ebe niile a na-eme ihe nụ. ọ dịchaghị necessary na eze ga-arịpụta na moto otu ụkwụ ya ruo ala n'ala de ọ ga-ala

iwu ọka ịhụ na anyị ga-egwu aghara abata n'ime omega mere
eze si nga na ọngwa isi ọkwara nọ ma nyegharịa ya na ya sokwa na sị na eme ya ihe ọnọdụ ọhụrụ a wee plaza na shọp imezi ebe a na ọ wụ nwoke ọ nwaanyị amụrụ gị amụ alụrụ gị alụ kpọtara gị akpọta ibi ebi ga-eti gị ọgbaghara na pro- projekti anyị chọrọ ime si iwu ala ọfọrọ ọfọrọ ogologo ala ọgolo na owu ya ya na ezinụlọ ya Gịnị bịa?

aha m wụ eze Edwin Mbeyi onye isi ala atụfu mgbe ahụrụ m gị n'Eke Obolo ebe a ndị mmadụ gbakọrọ i nwere ike ịgbata ihe kwuru bịa ebe a taa anyị bịara imepe ebe m nyere mkpọcha na a na-arụ

eze ndewo eh? ndewo echeta ịgbata m aha gị aha m wụ Honorable Ambassador Ọnụọha Anselm olee kọwatara ya nye kemgbe awụ m onye Ụmụobi Ụmụkam the immediate past president general of Obolo General Assembly. Okay. Atụfu mgbe ahụrụ m gị n'Eke Obolo ebe a ee, nke kọwata ihe n'obodo ebe a bịa eme Ee, m n'eziokwu ihe a bịara ime ebe a wụ ime ka obodo dị mma atụmatụ onye isi anyị the president general ha wepụtara ka ala asa ala a na-agbọtọ n'efu na ala ndị a yere ọnụ ka enwee ike ụmụ okorobịa ndị ke anyị kpatara ego ekwe ndị na-akpataghị ego mana ha nwụ kama ha ga-agaba na mba a na-achụ ha achụ ha alọta n'ụlọ ewuore ha stọọ ha nọrọ ebe ahụ ihe ahụ anyị na-ahụ na mba ihe ọbụla ma building materials electrical eh, ebe a na-egbu nnama ebe a na-eri eri anyị ahụkwa ya n'ala Obolo ka ọ wụ na onye ọbụla adịkwa onye ga-anọ na mba na-akparị ya ya lọtawa n'ụlọ ebe a because n'ụlọ ndị ke nọ na anyị ma ndị wọ nọ n'ụlọ eme akụ a chọrọ ka ndị niile nọ n'ụlọ ka ha na-enweta ihe a na-eri enwe ike Obolo enwe ike gaa nke ọma ekelele m gị asị ka chineke na atụmatụ ụnụ tụrụ ka o mezuo n'aha jizọs amen thank you eh? ndewo
ndewo eh? bụ chief nwokoro innocent
gwata anyị ihe ị wụ na Obolo
By His grace, I'm the present chairman, home branch chairman. Home branch chairman. Eh, ndị gwata ihe unu m hụrụ gị na Eke Obolo taa, ndị gwata ihe unu mere ebe a m hụrụ ebe a. Ihe a na-eme n'efu, ihe anyị bịara taa wụ ka a hazie ihe dịka esirikwa kpara na mitin emere. na a ga-arụ ihe a ga-eji mee uplift Obolo status ya dị ka ihe ndị ọzọ anyị na-ahụ na mba ndị ọzọ dị iche iche site n'ibi ị- ịrụ ihe gbasara shops ebe ụmụaka anyị na nwunye anyị na ndị ọgọ na ndị ikwu ga-anọrọ na-atụ mgbere ahịa atụfu mgbe ahụrụ m ihe atụ ahụrụ ala ata gazu nwere ike ịkọwatara ịkọwatara ta ala sitere ee ala taa ọ- dịka a siri ga ihe ala Obolo ọ gbọtọrọ na nkịtị mana ugbu a dịka ndị ka chiga chiga ugbu a si otu erumeru togbokwara na obodo wee- obodo ewee kwenyere na a ga-eji ya rụọ ihe ga na-enye Obolo na-emepụtara Obolo ihe na-akwalitekwa ọdịmma ma Obolo asịzi ka arụpụta ihe ndị a hapụ otu ọ gbọtọrọ na-enweghị ihe eji emebe ka ọ kọọ uru baa ma rụọ ya ihe ọ ihe anyị nọ ọkwa ihe anyị bịara ọ ihe anyị garịga mana ugbu a eze eleele foundation iji

ka ndị igwe mmadụ nọ na-ekwu okwu ihe nke ịgbata ihe ọnụ maka ebe a Ee, n'ezie n'ezie abịa na ụmụ ọhụrụ emewo m ka m esole m chọọ ọchịchị asụ onye isi abịakwanụ ndị m asawụla m okenete m hụrụ m ugbu a ihe anyị bịara na Eke Obolo wụ ihe ọma ndị ala wụ ego ala dị ka nkwụ nweghị ihe na-efu efu n'ime ya i lee anya n'aka nri m ebe ugbu a ị ga-ahụ ụlọ elu ewuru nga ugbu a emene ka nga dị ọcha gị lee na ndị kemgbe ewuru ewu ị ga-ahụ that na ndị kemgbe ewuru ewu pụtagara ya ego gị ga from here now to Ibeme to Ogbor ị ga-ahụ that na shọpụ nọ n'Obolo nga emechara occupy ya so nga wụ center of this Obolo ọkwa nga nwere branches of which ewuo shọpụ a dịka atụrụ eruru ya na ọ ga-eme ka nga develop ụmụ ka ihe ndị mmadụ batakwana site n'obodo ọzọ tinye ji ihe kwesịrị itinye n'ime shops ka anyị nwee ike inweta turnover nweta income ka a ga-eji survive with the- the program anyị nwere n'Obolo asị erigbo na ụlọ tara ka emezuo n'aha Jizọs Amen. Thank you, eh? Eh, my brother ndewo eh? ndewo Eh, echepụtakwa m onye bụ Ee, na nke mbụ ana m ekele chineke nna n'ụbọchị ọma o nyere anyị taa aha m wụ comrade ambasadọ chibuike amanze destiny awụkwanụ m nwa afọ umuchezi abịa na nke ọzọ awụ m onye isi na-elekọta ndị yut obolo so anyị bịara na eke obolo anyị wụ kapital anyị wụ taụn anyị anyị hụ na ihe ndị ke arụchara na ya enwekwara na ebe ala dị open eh, onye isi wụ PG General Obolo na onye isi ala wụ eze anyị abịa bịa ịga n'ụlọ echiche si na ebe a dị open na-ele ihe a ga-eme ka ọ na-aga n'ihu a sị a ga-arụrụ anyị ụlọ ahịa ya wụ ụlọ stọọ ụlọ blọk ebe a ga-anụ maka shedi ndị ka arụ arụ ebe ọbụla ejiri ọbagazi ha ụmụ okorobịa anyị anyị nọ na-achọgharị shed anyị sịzi okay ka anyị bịarute ka anyị rụọ ebe ahụ onye eze abịala bịa kwado ebe ahụ bịa tikwene foundation na anyị rụrụ gawa na atụmatụ ha tụrụ na ọ rị mma so anyị nwakwanị ndị yut sokwanị bịa sị ka anyị sọpọtụ ha bikos ọ wụ anyị nwa ndị na-elekọta obodo ihe na-aga so ata anyị sokwara na ha bịa wee sọpọtụ ha ka hụ na ihe mere ga-aga n'ihu That's all. Put your bit of man. All on the youth. I want to come and get this thing on yes na nke ka mbụ ekelele m ha si na onye isi ndị yut si ivin ụmụ okorobịa anyị wụsara na-achọ stọọ ha rụọ ihe chere ịrụ ebe a na ọ rị ụzọ atọ ha kpere anyị ga-arụ plaza ivin eche m na Obolo ga-akacha ha kwa n'obodo ọzọ mma Ọ bụ eziokwu. Echiche ha chere dị mma. Anyị sị ka Chineke nna gozie ha na echiche chere n'aha Jizọs. Amen. Thank you. eh. Thank you. Eh, Sir, good afternoon. eh. Thank you. Eh, Sir, chọrọ ịgwatụ m aha gị? Okay aha m wụ injinia Okey Ezenwata Onyekebi. Yes. The PG Obolo sorry. Eh, Atụfu mgbe ahụrụ m gị mgbe i kwurula ndị gị na ha so achị n'obodo ebe a and i kpọrọkwara eze bịa ya nwere ike ịgwa ihe unu ga-emega n'Eke Obolo a ụmụrụ ụnụ garịga taa Yes, ịma na abịa n'obodo ahịa obodo belongs to the eze so ahịa belongs to eze maka ya wụ onye isi obodo dị in charge but in the other hand too the town union nọkwaranụ n'ime sometime this year in January 1st anyị ga na hall eme meeting ma approve na anyị ga-arụ three plazas n'Eke Obolo and eh, kemgbe a na-achọ ka ebido ya anyị si mba anyị jekezi ya bịa bịa gozie bịa lay the foundation gozie n'ala ka ihe ya nwee ike gaa n'ihu ọ ihe a mere but Ee, atụfu mgbe ee, achọpụtara m echiche iji emebe ihe a Ee, olee okwu ndụmọdụ ị ga-adụkwa ma ndị ga-abịa ịnụ ya ma ndị ga-eme olee otu ị ga-esi kwuo okwu gbasara ime ya taa yes a chọ ka obodo na-eme na-eme expand ka ọ wụrụ an urban area not mini urban area right now obodo mini urban na a chọ ka ọ full urban area

Umudo na-enweje streets n'obodo atụfu mgbe iji ịma na gị onye chịga obodo a na ile anya na some shop niile a na-arụ n'Eke obodo enwekwa some ndị mmadụ ga-anọga n'ime olee ị ga-ekwu gbasara ma ndị anyị maka imechicha ndị a ya adịcha mma ile anya iji wuru onye chịga obodo although for now ka ebe uche m na ụka ọhụrụ anaghị enwe arụ enwe ka ochie ma ha nara nara ime ya agaghị agawata ndị gara ile anya mara amarata waịdị na je nọ n'ime ya
anyị sị ka Chineke na echiche unu chere iji mezie Eke obodo a ka ọ dị ka taa dịkwa ka ndị ya ndị ka ndị echi echi na-abịakwa na-ahụkọta ihe ebe a dị anyị sị ka echiche unu chere ka ọ mezuo n'aha Jizọs thank you eh? God bless you